alihamudulila rabili alamin o nɔ kan halisa an bɛ te in de kan te in filanan de filɛ nin ye suntigɛ filanan suguridun filanan i bɛ sun na i tɛ sun na i kan ka nin ta i man kɛnɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen bana b'o la o tɛ ka se ka sun a ye nin ta bana tɛ e la e tɛ fɛ ka sun nin ta i bɛ sun fana na nin ta kɛrɛnkɛrɛnna an b'a di fisabilila mɔgɔ min bɛ sun u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ u ka sunkalo kɔnɔna na u kana se ka degun sɔrɔ foyi foyi la u ka sunkalo kɔnɔna na nin ye ala ka furaw de ye a bɛ ala ka kungo kɔnɔna de la farimasi kɔnɔna na ordonnance tɛ ta ka taa yɔrɔ min na ɔ wari ba tɛ bɔ k'a daminɛ dɔrɔmɛ duuru ka taa se dɔrɔmɛ kɛmɛ la i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i kɛnɛya n'a ye don o don n'e bɛ sun tigɛ baara kɛ n'a ye ani tamaro n'e bɛ suguri dun a dɔ min n'i tilara suguri dun na dɔ min o filɛ nin ka taa bɛn sunkalo ma hali ni sunkalo banna baara kɛ n'a ye i bɛ kɛnɛya sɔrɔ komi an y'a fɔ cogo min na gele ale bɛ nɔgɔ ni jikolon bɛɛ lajɛlen bɔ adamaden tugudaw la fasa min yobalen don a bɛ fasaw bila forme na kolo kɔnɔna sɛmɛ dɔ de bɛ kolo kɔnɔna na adamaden yɛrɛ giriya bɛ bɔ o de fɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen a ka bon farikolo la a ka jan mais poids ba t'a la ɔ parce que a bɛ sɔrɔ kolo kɔnɔna de fɛ sɛmɛ min bɛ yen ni sɛmɛ in ma barikaya ni sɛmɛ in n'a tɛ ji sɔrɔ ka ɲɛ ɔ sɛmɛ in n'a tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka ɲɛ sɛmɛ in n'a tɛ joli sɔrɔ ka ɲɛ sɛmɛ in tɛ barikaya i b'a ye adamaden farikolo la farikolo man ɲi ɔ bɛ gere bɛ baara kɛ o de kan n'an bɔra sisan an bɛna jumɛn na sa o ye tɔnkɛ ye jiri masa don komi gere fana ye jiri masa ye cogo min na ɔ tomi fana ninnu bɛɛ lajɛlen jiri de nafa bɛ fɛn mun na fɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ maintenant tɔnkɛ o bɛ mun de kɛ sisan mun na tɔnkɛ bɛ far'a kan tɔnkɛ ni gere jɛɲɔgɔn don kafoɲɔgɔn don furuɲɔgɔn don dɛmɛɲɔgɔn don wa baara ɲɔgɔn fana don o tɔnkɛ in ale bɛ mun de kɛ nɔgɔ nɔgɔ n'a b'i la ka kɔrɔ sani sun ka se parce que sun yɛrɛ ye bana fura de ye sun yɛrɛ ye mɔgɔ ka sun don bana fura de don i m'a ye tellement tubabuw yɛrɛ tellement u tɛ fɛ k'a fɔ ko ayi ko ala ko bɛ yen ayi u tɛ fɛ k'o fɔ dɛ mais muhamadu arasululayi salalahu alayi wa salamu san'o ka na nabi ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna kira fɛn fɛn tɛmɛna n'olu ye sun don ka na se arasulu muhamadu bi ne arasulu ye sinsin n'ale ka manton n'o y'anw ye an bɛ ka sun de don kalo kelen sun an bɛ k'a don an ka kɛnɛya de ka bon mɔgɔ minnu tɛ sun don tubabu nana ka na mun kɛ u nana régime alimentaire dɔ ta ko e mɔgɔ mun ni tulu ka ca e farikolo la ji ka ca e farikolo la e farikolo la fɛnw dama tɛmɛnen don kosɛbɛ k'e k'i yɛrɛ mabɔ dumuniba la wa adamaden ka dumuniba kɛ fana a man ɲi adamaden yɛrɛ fana si ma a man ɲi i ka kɛnɛya ma c'est comme an k'an janto a la nin ye sun ye sun min bɛ adamaden kɛnɛya c'est comme fini nɔgɔlen b'i bolo i taara ni fini ye kɔ kɔnɔ ani safinɛ ka taa ko ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la sunkalo kalo in an ye fɛn fɛn kolon kolon dun san kɔnɔna na a b'a bɛɛ lajɛlen de bɔn an na ɔ o jiri de fana b'an bolo dɛ k'an ka baara kɛ n'o jiri in ye sunkalo bɛ k'a ka baara kɛ tiɲɛ don mais jiri dɔ fana bɛ yen mun bɛ ka anw yɛrɛ fana dɛmɛ a bɛ fanga d'an ma an ka sunkalo kɔnɔna na wa degun mun bɛ yen an kan a bɛ degun ninnu fana wuli ka bɔ yen parce que sunkalo b'an kɛnɛya kɔngɔ tan kɔngɔ kɔngɔ ani minnɔgɔ ani yɛrɛminɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye mun bɛ adamaden kɛnɛya i hakili la ani i dusukun na ani i ka kɛwale yɛrɛ fana na alhamdulilayi tɔnkɛ bɛ mun de kɛ sisan an ye fɛn fɛn dun n'o ye bana de bila an na parce que adamaden ka dunfɛn o de y'i ka bana ye adamaden ka dunfɛn o de fana b'i kɛnɛya fana an ye fɛn fɛn dun ka tɛmɛ sani sunkalo ka se ɔ n'o kɛlen don ka neminanpow bila an na n'an b'a fɔ ma ko damajalan n'an b'a fɔ a ma dunankan na ko infection ma a t'i bolo gosi disi la ni dunankan ye ɔhɔ olu fura ninnu olu bana ninnu ani bana kirikara wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ furu kɔnɔ n'a bɛ kɔnɔna fɛnw kɔnɔna na ɔhɔ o bana fɛn fɛn b'an na tɔnkɛ fana bɛ fara gele kan gele bɛ fara tɔnkɛ fana kan maintenant k'o banakisɛ in bɛɛ lajɛlen kɛlɛ parce que banakisɛ ninnu sisan u bɛ nimankaran de la k'a daminɛ tile bɛɛ e ma dumuni kɛ i ma ji min banakisɛw fana ka balo yɔrɔ o tɛ k'o sɔrɔ i b'a ye n'i ye nin balo n'i ye nin fura in tali daminɛ nin te in tali daminɛ ka taa se sunkalo dɔgɔkun kelen ma ka taa se sunkalo dɔgɔkun fila ma i bɛna kɛnɛya dɔ sɔrɔ i yɛrɛ la a ka a ka ɲi kosɛbɛ i b'a ye sunkalo gɛlɛya yɔrɔ o ye sunkalo daminɛ in de ye dɔgɔkun daminɛ de ye mais i bɛna ye banakisɛ min b'i la n'o bɛ balo i yɛrɛ la olu tɛ baloden ninnu sɔrɔ tuguni u ka seko la ɔ olu bɛ fɛn min sɔrɔ sani baloden ka don n'o ye kunaman ninnu ni timiman ye n'o ye tɔnkɛ ni gele ani tomi ninnu ye o de b'olu kɛlɛ parce que a man d'u ye a b'u faga a b'u ɲɛnamini c'est comme n'i ye mɔgɔ ta mɔgɔ min tɛ se ji la ka taa su ji la ka tila k'a bɔ k'a su ji la ka tila k'a bɔ a bɛ to nimankaran na cogo min na dɛ ɔ a b'o bolo k'a la ɔ maintenant dumuni min bɛna don e kɔnɔ sisan k'o dun o dumuni fana funteni fana bɛ banakisɛ in yɛrɛ fana tɔ étouffer banakisɛ in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fɛ sisan ji min fɔlɔla e kɔnɔ n'o ye furaji in ye a b'a bɛɛ lajɛlen sama sisan ka na sugunɛbara kɔnɔ u bɛ ka na bɔ banakɔtaa fanfɛla la i b'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ sun sun kɔnɔna na i kɔnɔ tɛ ja parce que dumuni furu bɛ temps sɔrɔ ka dumuni yɛlɛma a b'a yɛlɛma a b'a yɛlɛma ka kɛ a sago ye ɔhɔ tɔnkɛ bɛ na ni banakisɛ fɛn fɛn b'an kɔnɔ n'a dɛsɛra ka bɔ nɔgɔ nɔgɔ b'an kɔnɔ n'a dɛsɛra ka bɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ i gɔnɔ na ka na se fo banakɔtaa ni bawuli bɔrɔ la tɔnkɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'a ye banakɔtaa fan fɛ ani bawuli fan fɛ ani wɔsiji min bɛ bɔ an na tile kɔnɔna na a bɛ nin bɛɛ lajɛlen bɔ ani adamaden i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ kɛ sun na toujours dajitu bɛ k'u la o dajitu min bɛ kɛ dɛ ɔhɔ banakisɛ min bɛ e kɔnɔ olu bɛ fɔnɔ de n'u bɛ fɔnɔ a tɛ se ka to yen dusu b'a labɔ a b'a wɔgɔ k'a labɔ o wɔgɔ na i b'a ye bi mɔgɔ caman bɛ yen ko muso min lajɔlen don a bɛ to dajitu la a bɛ to dajitu la ɔ tɔnkɛ fana bɛ fara gere kan k'o de kɛlɛ ka banakisɛ in bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'e kɛnɛya e ma kɛnɛya mun sɔrɔ k'i to dumunibaden la dɛ ɔ dumunintanya nin ani jintanya nin na ɔ ne ye nin ni gele ta tɔnkɛ ni gele ta ale bɛ e kɛnɛya wa a b'i bila i yɛrɛ ka adamadenya la tarabasu bɛ na biɲɛ b'a ka hɛrɛ sɔrɔ biɲɛ b'a ka nafa sɔrɔ samanɛnɛ b'a ka nafa sɔrɔ fofogo b'a ka nafa sɔrɔ joli bɛ bɔ yɔrɔ min na joli bɛ tila yɔrɔ min na n'o ye sɔnkun ye nin bɛɛ lajɛlen b'a ka nafa sɔrɔ ka na adamaden so bɛɛ lajɛlen na ani fasadenw ni fudenw bɛɛ lajɛlen ani kolosiraw bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen jɔn bɛna fɔ k'ale jɛɲɔgɔn ye tɔnkɛ ye sisan o ye tomi in de ye nin bɛɛ lajɛlen dili mugu de yira o la manden solo ko ko nin bɛɛ lajɛlen dili de mugu yira o la o dili mun filɛ nin ye ɔhɔ ni tomi farala kan sisan tomi min kɛ tomi ko ko ɔhɔ ko ne ka na ko ne bɛ fara kan ko ka jɛ an ka baara kelen bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko adamaden nin ko an k'a daminɛ depuis a senkɔninin fara la fo ka taa se a kunsigi ma ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ k'ale degun adamaden degun k'an ka fara ɲɔgɔn kan sa ko k'a bɛɛ lajɛlen bɔ tomi de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya parce que tomi ye fɛn ye mun kumunen don n'ale bɛ tɔnkɛ ɲɛnamaya a bɛ gere fana ɲɛnamaya i m'a ye maakɔrɔ kunkolo bɛ baara kɛ dɛ u tɛ mɔni dilan sunkalo kɔnɔ n'u ma tomi k'a la ou bien lemurukumu k'a la kumu k'a la munna parce que an bɛ ɲɔ mun dun ale de bɛ nin d'a ma k'a ɲɛnamaya o de y'a to an bɛ tomi fara nin kan ninnu saba mana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tomi de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya pour que ka se ka baara banakisɛ mun b'an na n'a bɛ k'an degun ka sɔrɔ sunkalo ma se ɔ komi dumuniko b'an na sisan jiminko b'an na sisan ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa ka banakisɛ kolo in bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ an na ka fara sun yɛrɛ fana nafa fana kan o de y'a to tomi bɛ k'a la o de y'a to jiri filɛ nin ye f'i k'a dɔn mun ni mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mun ni mun tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa ta ta ta ta k'a fara fara ɲɔgɔn kan ten ɔhɔn a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ y'i la dɛ kɔlɔlɔ belebele ala k'an kisi ka bɔ a ma mun ni mun ye ɲɔgɔn sina ye ko n'olu fara ɲɔgɔn kan dɛ mun ni mun tɛ ɲɔgɔn sina ye olu to i ka baara kɛ wa fo k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u balodenw fana ye kelen ye tomi baloden i bɛ taa sɔrɔ tɔnkɛ la tɔnkɛ baloden i bɛ taa sɔrɔ gele fana na olu n'u ɲɔgɔnna caman ɔ mun de b'olu ɲɛnamaya c'est comme fini taara san dɔrɔn ka n'a gulo n'a ma don kan na dɔrɔn i tɛ fini valeur dɔn ɔhɔ ninnu mana don kɔnɔna na sisan mun de b'a to ninnu bɛ nisɔndiya k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ka se banakisɛ kuluw na kɔnɔna na tomi tomi tomi de b'o kɛ mɛ maakɔrɔ a y'a ye sisan an wulila ka sɔrɔ u bɛ u tɛ mɔni dilan n'u ma tomi k'a la u tɛ mɔni dilan n'u ma lemuru kumu k'a la o de bɛ adamaden ka dunfɛn an bɛ fɛn min dun k'a ɲɛnamaya ka se ka banakisɛ ninnu kɛlɛ ka bɔ an na ɔ alihamudulilayi rabi alamina nin kun ye sun tigɛ hali n'i tɛ sun na hali sun fana kɔfɛ i kan ka te mun min wulada fɛ ani su kɔnɔna na o ye nin ye mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ t'a sɔrɔ ka tulu dun de ka ca kojugu nege b'u la kojugu nin de bɛ tulu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ i sɔn na mɔgɔ minnu bɛ sigati min ni sisi b'u fogofogo la nin de b'a bɛɛ lajɛlen bɔ tɔnkɛ ani tomi ani gere faralen ɲɔgɔn kan a tɛ foyi to adamaden la k'a fɔ k'o ye fɛn dunan de ye mɔgɔ la a fɛn fɛn ye fɛn dunan ye n'o ye corps étranger a b'a bɛɛ bɔ yen ka sɔrɔ ka adamaden bila a ka cogoya la an b'a fɔ ko ala ka barika don an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na rasuli barika ye nɛɛma ni kisi b'a ye k'a fɔ ko ala a k'an n'aw kana a k'an n'aw sutura a k'an n'aw kisi sunkaloba in kɔnɔ a ye sunkalo in di ni ɲuman ni danfɛn ɲuman minnu ma olu barika n'u ka hinɛ n'u ka tiɲɛ kosɔn ala ka anw yɛrɛw mɛn ka saraka bɔ ani dugawu kɛ an ka banabagatɔw n'anw yɛrɛw fana ye ala k'a ka se a n'a ka hinɛ a n'a ka masaya a k'o don an ni bana cɛ a k'o don an n'an juguw cɛ alihamudulilayi an ka ala lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ ɔhɔn an ka d'a ye kojugu a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dugukolo la anw kama ko an k'a ɲini ko k'a dɔn n'an y'o to yen ka taa kirikara fɛnw ta ta ɔhɔ a ye te dɔ di an k'a min dɛ ka taa sukaroba den kɛ te la dɛ kalo wolonwula san kelen san fila ko jabɛti bɛ n na n'i ye nin ta i tɛ i ka jabɛti ye dɛ ayi dɛ a b'i ka jabɛti kɛlɛ a ye baara k'a kan n b'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi wa taala wa barakatu bisimila rahmani rahim